an bɛ an filɛlibaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna fo ka se farajɛla ma maa maa bɛ yen nɔ k'i bɛ an ka jɛmukan in filɛ an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ka yɔrɔ la k'a fɔ an ka belebele min bɛ an bolokɔrɔ bi maa dogolen tɛ a bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn mɛ o t'a bali an bɛna a ɲininka a tɔgɔ a jamu ani a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma a k'o fɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ salamu aleykum

sɔli ala nabili mustafa wa alihi ayiwa karamɔgɔ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye bi tilala ka bɛn juma ma ni o ye don barikama ye ayiwa karamɔgɔ sunkalo in hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ nafilaseliw ka ca e bɛ se ka nafilaseli jumɛn de di an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na nin sunkaloba in yɛrɛ bonya ale kama ala ka an bɛn sababu ma sunkalo nafila ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye solatu tarawi de ye min bɛ seli misiri la ni mɔgɔw bɛ jɛ k'a seli ani minnu fana tɛ se ka se misiri la n'olu b'a fɛ k'a seli u ka so ale ye fɛn dɔnnen ye mɛ suran dɔw ni aya dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen don solatu tarawi na n'o ye sunkalo nafila ye min bɛ kɛ misiri la o kɔfɛ ni mɔgɔ bɔra misiri la ka na ka dumuniw ni fɛnw kɛ su kɔnɔna na nafila minnu kan ka seli ni kuma kɛra a kan jɔn ɲumanw fɛ ka kuma a daraja n'a nafaw kan an bɛn'o fana fɔ ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛn sababu ma nafila kɔrɔ ye arabukan na ko seko adamaden seko e yɛrɛ ni i mana kari ka i ni karaba ka fɛn min kɛ ala jati kosɔn o de ye nafila ye fɛn min tɛ bɔ wajibi ye mɛ n'i y'a kɛ n'i bɛ barajibaw sɔrɔ a la ni darajabaw b'a la o de ye nafila ye o tuma na eh, sunkalo la tarawi min bɛ kɛ ale safo arakan naani kɔfɛ o bɛ jɔko tan seli a bɛ bɛn salamu bila ko duuru ma bɔn ale jɔko tan in fatiha kɔfɛ jɔko fɔlɔfɔlɔ sura min kan ka kalan o la o ye alamutara kefa ye o bɛ kalan jɔko fɔlɔ la jɔko filanan ina atinaka bɛ kalan o la

k'a ta alamutara kefa la ka na a bila kulu awuzu birabil falaki ni birabil nasi ma a bɛ bɛn suran tan ma a suran tan arakan kelen o kelen bɛɛ suran kelen bɛ kalan o la fo ka na arakan tan dafa a bɛ bɛn salamu bila ko duuru ma n t'a dɔn n'a bɛ faamu ala k'an bɛn sababu ma ala kira kosɔn. ayiwa alihamudulilayi karamɔgɔ faamuya kɛra o la kosɛbɛ bɔn sunkalo kɔnɔna na karamɔgɔ est ce que nafila wɛrɛw bɛ se ka jɔ sunkalo kɔnɔna na wa nafila seli wɛrɛw bɛ se ka kɛ sunkalo kɔnɔna na min ni i ye da don min na k'a walawala ni o tɛ kelen ye wa ala ka an bɛn sababu ma o ye arakan kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ kɛ su kɔnɔna na eh, safo jiginw kɔfɛ i yɛrɛ taali i ka so i kelen ni ala cɛla la o fana nafa n'a daraja baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a ko fadulu shaharu ramadan ko sunkalo yɛrɛ fusamandiya fusamandiya jumɛn bɛ a nafilaseli la a ko anasi bunu maliki ko nin minɛna ka bɔ anasi ma min ye maliki dencɛ ye radiyallahu anhum ala ka jɛn bi u bɛɛ lajɛlen ma

o kɔrɔ arakan fila o arakan fila i bɛ salamu bila ala kira kɔrɔtɛ sɔrɔlali wa sa ko ni mɔgɔ min sela k'o seli a ko yakrau fi kulli rakatin ko arakan kelen kelen kan tigilamɔgɔ bɛ kalanni kɛ bi fatihatil kitabi ni alihamdulilayi rabbil alamina fo ka taa foori wa inna anzalnahu ani inna anzalnahu marratayni marratayni o kɔrɔ ye a jɔko tan jɔko kelen jɔko kelen fatiha kɔfɛ inna anzalnahu siɲɛ fila o kɔfɛ

ɛɛ inna anzalnahu i b'a kalan siɲɛ fila o ye suran kelen i bɛ suran suratu inna anzalnahu kalan siɲɛ fila suratu inna anzalnahu kɔfɛ i bɛ kulu ya ayyuhal kafiruna kalan siɲɛ fila o kɔfɛ i bɛ kulu huwallahu kalan siɲɛ fila a b'i n'a fɔ suran saba de kan ka kalan ka da fatiha kan arakan kelen o arakan kelen na fo ka taa arakan tan dafa mɛ arakan tan na salam arakan fila o arakan fila i bɛ salamu bila a bɛ bɛn salamu bila ko duuru ma a ko ala kira ko ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ ko haramahu llahu jasadahu minan nar ko i farisogo ko ala y'a haramuya ka bɔ jahanama don ma kɔrɔ ye ala y'i farikolo kisi tasuma ka jɛnini ma ala ka an bɛn sababu ma a ko wala yasaluhu llahu hajatuhu illa atahu ko i tɛ foyi ɲini ala fɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko fo ala k'a k'i ye i y'a faamu wa gafara lahu zunubahu kulliha ko jurumu o jurumu b'i la i ni ala yɛrɛ cɛla la ko ala b'a bɛɛ lajɛlen yafa o ye sunkalo su fɔlɔ arakan ye ala ka an bɛn sababu ma o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sunkalo su filanan arakan ye jumɛn ye a ko man salla leilatu saniyatu min shahru ramadan ko mɔgɔ ni min i sela ka sunkalo tile filanan i n'a fɔ a ye sunkalo tile fɔlɔ su tile filanan su

a ko arakan kelen o arakan kelen bɛ fatiha kalan n'o ye alihamudulilahi rabbil alamin fo ka taa foori k'i b'o kalan siɲɛ kelen wa inna a'tayna kal kawsara i b'o kalan siɲɛ duuru arakan kelen o arakan kelen fo ka taa arakan wɔɔrɔ dafa a bɛ bɛn salamu bila ko saba ma ala k'an bɛn sababu ma o kɔfɛ ko ni mɔgɔ min y'o kɛ a ko la yaqumu min maqamihi ko i ti wuli ka bɔ i ka seli yɔrɔ in na i ka arakan seli yɔrɔ in na i ti wuli ka bɔ yen fiyewu i y'a faamu fo ala ka i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa wa kad gafara allahu zunuba kulliha fo ala k'i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa o kɔrɔ i ye jurumu o jurumu kɛ fo ala k'a bɛɛ lajɛlen yafa wa kataba lahu inda allahi ajru wa sawabuhu kaman hajja aw imra alfu marra ko i ti bɔ yen fiyewu fo ala k'i tɔgɔ sɛbɛn ala yɛrɛ ka masaya se la ala k'i tɔgɔ sɛbɛn k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye hiji ko ba kelen ani imra ko ba kelen mɔgɔ min y'o kɛ o bɛ baraji min sɔrɔ ko fo ala k'o baraji d'i ma ala ka an bɛn sababu ma o t'a bannen dɛ wa kami tasadaka alifu dirahimi wa kafa alifu janazatin wa alifu alifu maradin wa fara kuliya a ko ko o ta bannen mɔgɔ min ye dirahamu ba kelen a bɛ n'a fɔ sisan ni ko sisan ni mɔgɔ min ye waa kɛmɛ saraka fantan dɔ ma foyi foyi tɛ fantan min bolo o tigilamɔgɔ min baraji min sɔrɔ k'i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ o kɔfɛ mɔgɔ min ye janaza janaza i n'a fɔ mɔgɔ min fatulen don ka taa a janaza la o ba kelen mɔgɔ min y'o kɛ ko ala b'o baraji d'a tigi ma o kɔfɛ mɔgɔ min fana i taara banabagatɔ dɔ lajɛ ala kama ka taa banabagatɔ mɔgɔ dɔ man kɛnɛ i taara a yazuru ala kama ko ala b'o baraji d'i ma o tuma na salamu kɔfɛ i kan ka wurudi min kɛ ya kayumu k'i b'o de wurudi siɲɛ ba kelen ala ka an bɛn sababu ma o tuma n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u ka emission ninnu u ka suivi kosɛbɛ kosɛbɛ emission ninnu u ka suivi kosɛbɛ kosɛbɛ ka da a ka a nafa ka bon kojugu nafila ninnu nafa ka bon ala ka barika don a la ala ka kɛ hɛrɛ ye

sunkalo su sabanan na ka a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye fantan fantan fantan mɔgɔ min bɛ yen ni fantan don ni foyi t'a bolo o ba kelen mɔgɔ min y'o dumuni ani mɔgɔ min ye jɔn ba kelen kanhɔrɔnya ko o baraji de bɛ d'i ma ala ka an bɛn sababu ma a ko ko ni mɔgɔ min y'o o seli n'o ye su sabanan seli ye ko salamu bilalen kɔfɛ k'i ka kan ka wurudi min kɛ o ye ya rahimu ya rahimu k'i b'o wurudi siɲɛ kɛmɛ i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ i bɛ dugawu kɛ i ka jamana n'i ka denbaya bɛɛ ko n'ala sɔnna ko ala bɛna kow dilan n'an bɔra su sabanan na an bɛna sunkalo nafila su naaninan na ala ka an bɛn sababu ma a ko man sɔla leilatu rabiati min shahri ramadan ko sunkalo su naaninan ni mɔgɔ min ye arakan naani seli a la a bɛ bɛn salamu bila ko fila ma a ko arakan kelen o arakan kelen k'i bɛ kuliya ayuhal kafiruna kalan siɲɛ kuliya ayuhal kafiruna kalan siɲɛ saba o kɔfɛ i bɛ a fɔ i sigiyɔrɔ la yen ko ala k'i jurumu yafa ko e, e mana jurumu jurumu kɛ ko ala k'a yafa k'i ti wuli ka bɔ yɔrɔ la fiyewu ko fo ala k'i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala k'an bɛn sababu ma o tuma na sunkalo su naaninan wurudi min kan ka k'o la o ya wahabu ya wahabu siɲɛ kɛmɛ ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛn sababu ma n'an bɔra sunkalo su naaninan na an bɛna sunkalo su duurunan na a ko man sɔla leilatul khamisati min shahri ramadan

a ko ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala bi ibada nɔgɔya kɔrɔ ye ala bi baraatun mina nari ko ala bi don i ni tasuma cɛ ko foyi ti i don tasuma na kɔrɔ e tɛna walejugu foyi kɛ min b'i se tasuma la don ma a ko kataba allahu lahu min ajiri wa sawabi ka man hajja alifu hajjatin awil umura a ko ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ eh, a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min hijira siɲɛ ba kelen ka umura kɛ siɲɛ ba kelen o tumana salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya sɔmadu ya sɔmɔ ya sɔmadu siɲɛ kɛmɛ ala ka an bɛn sababu ma n'an bɔr'o la an bɛna sunkalo la sunkalo su wɔɔrɔnan nafila min kan ka seli an bɛna o la o tuma na ko man sɔla leilatu sadisatu min shahri ramadan ko sunkalo su wɔɔrɔnan ko ni mɔgɔ min ye eh, jɔko wɔɔrɔ seli jɔko wɔɔrɔ in na arakan kelen o arakan kelen k'i bɛ fatiya kalan ani kuli huwalahu ahadun k'i b'o kalan siɲɛ tan ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala bi eh, jɔyɔrɔbaw d'i ma alakiyama jɔ don ko ala b'i kisi ka bɔ ɲangata o ɲangata bɛ mɔgɔ sɔrɔ alakiyama tile jɔli ani siratu tigɛli tɔɔrɔ k'ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma a kɔfɛ fana ko ala bi baraji d'i ma i n'a fɔ mɔgɔ min ye jɔko ba kelen seli masijidul harami na ɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye jɔko ba kelen seli ala kira ka misiri la ko ala b'o baraji de d'i ma o tuma ko salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya waasi u siɲɛ kɛmɛ i b'o wurudi ni ala sɔnna a ma ko ala bɛna i ka baraji dafalen d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma o kɔfɛ ka bɔ yen sunkalo su wolonfilanan nafila ni ala y'a jira ala k'an fara a si ala k'an fara an siw kan ala k'an bɛɛ sababu ma o ye arakan wɔɔrɔ de situ raka atin a ko yakraw fi kulli rakatin bil fatihati marra wa kul ya ayyuhal kafiruna sabu a marra wa kul huwa allahu ahadun sabu a marra ko arakan min don ko o fana ye arakan wɔɔrɔ ye salamu bila ko saba ko a arakan kelen o kelen fatiha kɔfɛ i bɛ kul ya ayuhal kafiruna kalan siɲɛ wolonwula wa kul huwa allahu o fana bɛ kalan siɲɛ wolonwula o kɔfɛ n'i ye nin kɛ ko ala bɛ baraji d'i ma baraji min a bɛ n'a fɔ k'i ye dinari ba kelen i n'a fɔ sefa waa kɛmɛ k'i y'o saraka faantanw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na salamu kɔfɛ e bɛ ya muta ali wurudi siɲɛ kɛmɛ

siɲɛ tan ni fila arakan kelen arakan kelen na o tuma ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala b'i ka baraji kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye san ba wɔɔrɔ kɛ nafila ni sun ni hiji la mɔgɔ min kan ka baraji min sɔrɔ k'ala b'o baraji di i ma wa ala bɛ baraji d'i ma i n'a fɔ i ye ala kira mantɔn bɛɛ lajɛlen ye dumuni n'u k'u suna kari ko ala b'o baraji fana d'i ma o tuma ko salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya razaku siɲɛ kɛmɛ ala ka an bɛɛ sababu ma o tuma sunkalo su kɔnɔntɔnnan nafila an bɛn'o fana di mɔgɔ ma ala ka barika don a la

arakan kelen o arakan kelen k'i bɛ tabati yada abi lahabin wataba k'i bɛ suratul eh, masadi eh, kalan siɲɛ saba saba fo ka taa arakan wɔɔrɔ in dafa ni ala sɔnna a ma ko n'i y'o kɛ ko ala bɛ eh, sabalibaw aatɔlahu sawabu sɔbirin mɔgɔ minnu sabalila ala ye ka ko to ala kama wa shakirin ani mɔgɔ minnu ala kosuma wal awliya il ajruhum ko ala bɛ nabi ɲuman bɛɛ ani walijuw ka baraji ko ala b'o d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma anzala mina samayi wa kataba lahu alibada ko fɛn o fɛn min bi sankolo la n'o ye doolow ye ani fɛn o fɛn min bɛ yen ni a fikiselen don sanfɛ ni ala yɛrɛ de b'o jateya dɔn k'olu bɛɛ ka baraji ɲɔgɔnna ka ala b'o d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma o kɔfɛ salamu kɔfɛ k'a b'a fɔ ya maliku ya maliku a b'o wurudi siɲɛ kɛmɛ o tuma na an bɛna dan sunkalo tile tan fɔlɔ arakan na bi ni ala y'a fara an si kan o kumana yanni tile tan filanan cɛ an bɛn'o fana labɛn k'a fɔ aw ye ka se tile tan sabanan ma ala k'a bɛɛ lajɛlen fara an si kan o kumana tile tan fɔlɔ i n'a fɔ sunkalo tile tannan arakan o a ko k'o bɛ bɛn arakan joli ma a ko man sala leilatul ashiratu min shahri ramadan arba'a rakatin a ko sunkalo su tannan bɛ bɛn arakan naani de ma a ko a arakan kelen o kelen k'i b'a kalan ni k'a la fatiha la n'o ye alihamudu fo ka t'a foori ye siɲɛ kelen ani ayatal kurusiyu siɲɛ kelen ani inna anzalnahu siɲɛ kelen ani kulu huwalahu siɲɛ tan ani kelen ou bien n'i ma se k'a kalan siɲɛ kelen i b'a siɲɛ tan ni kelen i b'a kalan siɲɛ kelen i y'a faamu nka min yɛrɛ cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ kitabu tigi ka kuma la ahada wa salasina ko i b'a kalan siɲɛ bi saba ni kelen k'o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a ko ko n'i ye salamu bila k'i bɛ jumɛn wurudi nin na i b'a fɔ ya sahidu ya sahidu ya sahidu i b'o wurudi siɲɛ kɛmɛ sahidu kɔfɛ i b'a wurudi ya latifu ya latifu i b'o fana wurudi siɲɛ kɛmɛ ko ni ala sɔnna a ma ko ala bɛ barajiba d'i ma i n'a fɔ seyidu suw bɛɛ lajɛlen kunmabɔli ka bɔ saya ma mɔgɔ min b'a fɛ ka seyidu su ou bien mɔgɔ min b'a fɛ ka fatu ten ni mɔgɔ dɔ sababu ye ou bien mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka to ko dɔ la a b'a fɛ ka to kɛlɛ la ou bien bandi b'a fɛ ka bin a kan o mɔgɔ ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲɔgɔnna fo o ba kelen ɔ e y'olu bɛɛ lajɛlen sauver k'u kisi saya ma ko ala b'u ka baraji de d'i ma ala ka an bɛɛ sago ma ala kira kosɔn sɔli ala nabili mustafa wa alihi an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ nin ye sunkalo su fɔlɔ ka taa bila a su tannan ye a su tannan na nafila minnu ka kan ka seli an seko kɛra ka su tan de labɛn waati yɛrɛ n'a cogoya kama o kumana ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ala ka barika don a la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka sini kɛnɛ di an ma ala ka ɲinan ta fooriko ɲuman di an ma ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan ala kira kosɔn inshallah taala mɔgɔw ka video lamɛn kosɛbɛ u k'a suivre kosɛbɛ ni minnu fana bɛ se ka partager u ka partager yaasa bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ e fana b'o baraji sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma alhamdulilayi rabilalamina karamɔgɔ ye walawalali min kɛ n hakili la lajɛlikɛlaw aw ye faamuyaliko ɲuman caman sɔrɔ a la a y'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a lajɛli o tɛ basi ye mais minnu b'a lajɛ n'u tɛ a labaara an b'a ɲini u fɛ n'an y'a lajɛ an k'a ta an ka baara kɛ ni a ye parce que sunkalo ye jurumuyafa kalo ye sunkalo ale ye nafila jɔli caman kalo ye o tuma na sunkalo ala k'a tɛmɛko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma ayiwa karamɔgɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ yali sunkalo in kɔnɔna na baarakow bɛ cogo di est ce que aw bɛ baara masɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na wa mɔgɔw ka baara minnu bɛ baara kɛ aw bolo est ce que aw bɛ baara kɛ masɔrɔ sunkalo kɔnɔna na wa ala sɔnna ma ala ka an bɛɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati ala ka dalilu k'an ye ala kira kosɔn an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an karamɔgɔw fo an bɛ eh, mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sababu ma n bɛ kɔrɔw bɛɛ fo ani karamɔgɔ n bɛ alifa sɛku yusuf kunta n b'a fo n bɛ mahamudu kunta fo ne ye fayida kunta n kɔrɔkɛ dɔ n de d'a ma ale kan n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an bɛn sababu ma eh, anw baara fila tɛ an na ni moriya tɛ an ka du kɔnɔ an ka du bɛɛ mori ye wa baara fila t'an ni moriya tɛ o tuma na mɔgɔw n'u mako bɛ fɛn o fɛn min na n'o ye diɲɛ ɲɛtaa sababu ye ani n'u bɛ se ka kunanja sɔrɔ ni sababu minnu ye ala deli sira kan an bɛ a bɛɛ kɛ mɔgɔw ye mais précisément an kɛlen bɛ ka fɛn min labɛn nin waati in kɔnɔ sunkalo tile duuru fɔlɔ kɔnɔ o ye siritigɛlan de ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min b'a fɛ ni juguya b'i kan juguya bɛ se ka tiɲɛ cogo min na n'i ka siri bɛ tigɛ n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ an kɛlen bɛ k'o de labɛn nin waati in na k'a ta sunkalo tile fɔlɔ ka n'a bila tile duuru la o tuma tile duuru filanan n'o ye sunkalo tile tannan ye ka se tile duuru filanan i n'a fɔ sisan sunkalo tile wɔɔrɔnan ka taa se tile tan fɔlɔ ma o tuma an bɛna fɛn wɛrɛ labɛn min kan ka di mɔgɔw ma ala ka an bɛn sababu ma mɔgɔ mako bɛ fɛn o fɛn min na a bɛ se ka kɛ insha allahu taala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔw bɛ ka lajɛli kuma caya kosɛbɛ temps tɛ an bolo ko mɔgɔw ka yaf'an ma ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ u ka k'u ka lajɛ dɔrɔn o bɛ an wele an ka nimoro la n'o ye 79 02 96 96 00 223 kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ o tuma n'u b'a fɛ u ka lajɛli ka kɛ dɔrɔn u bɛ vocal ci an ma n'u ba tɔgɔ u ka lajɛli bɛ kɛ a jaabi bɛ d'u ma i y'a faamu baasi foyi tɛ a la ala k'an bɛn sababu ala ka laɲiniw sabati ala ka sunkalo timɛko ɲuman di an ma ala k'an kunnaja ala kana an fɔ a barajiw kɔ ala k'an jurumu bɛɛ yafa salli ala nabil mustafa wa alihi ok alihamdulilayi an bɛ lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila ka an karamɔgɔ ɲininka yali karamɔgɔ nin sunkaloba in bonya yɛrɛ kama sunkalo depansi barika ka ca denbaya balolaw i b'a dɔn k'a fɔ ni sunkalo sera fɛn caman bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya depansiw ka ca kojugu denbaya balolaw kan yali karamɔgɔ est-ce que ala deli dɔ bɛ e bolo i bɛ se ka min di an lamɛnlikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma walasa nin sunkaloba in yɛrɛ a depansi bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sutura sɔrɔ i ka denbayaya la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛnɛ de ye parce que sunkalo man nɔgɔ a musaka bɔ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ est-ce que i bɛ se ka nafila seli dɔ di an ma la walima i bɛ se ka ala deli dɔ di an ma min ka teli kosɛbɛ walasa an bɛ se ka an ka depansiw sɔrɔ nɔgɔya la nin sunkaloba in kɔnɔna na ni ala sɔnn'a ma allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim ɔ n bɛna min fɔ nin ye sunkalo don sunkalo tɛ adamaden k'i ka kalo musaka bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la hali n'i ka mɔgɔw balota bɛnna mɔgɔ kɛmɛ ma ala kana i dɛsɛ a balo la n bɛn'o de di sisan n'i wulila sɔgɔmada fɛ ni kɛnɛ cira yanni tile ka bɔ i bɛ sujudu kɛ i bɛna tenturu la tenturu in kɔnɔna na i b'a fɔ ko subahanallahi wa bihamdihi allazi yuhiyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadirun i b'o kɛ siɲɛ saba o kɔfɛ ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko ya makiinu i b'o wurudi kɛmɛ ani bi saba ani kelen o kɔfɛ at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin i b'ale wurudi bi wolonfila ani seegin lahamu adadu la o tuma na don o don sa i na duman dun sa faamaw bɛ min dun u ka so e b'a dun i ka so wa ala t'i dɛsɛ foyi la ala k'an bɛn sababu ma wa sunkalo musaka hali don o don a mana bɛn fɛn o fɛn min ma ala b'a nɔgɔya i ye ala b'i ka kalo musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye ala k'an bɛn sababu ma

ka nin video in di an ma ka nin fayida ninnu di an ma ala yɛrɛ jatiya kama nin sunkalo in yɛrɛ bonya ni a barika kama o kɛ kun ye dɛmɛ dɔ de ye ka ɲɛsin an fɛnɛ ma minnu bɛ an sigi ka video in lajɛ dɔn an kana video in ta ten k'a bila an kun k'a kɛ lajɛli ye kuma minnu fɔl'a kɔnɔ an k'an jija an k'u ta ka baara kɛ ni u ye walasa ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka denbaya kelen-kelen na cogo min na karamɔgɔ ka laɲini ye o de ye o tuma na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko ala ka wagati wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na inshallah